ndị ezi ekwesịghị ịkọrọ anyị nwa bụ ndị igbo akụkọ gbasara ndị igbo anyị nwa bụ ndị igbo ga-edig deep wee mara ka ndị nna anyị ha si wee bie ndụ wee mara ihe gara n'oge ndị nna anyị ha ọ bụrọ anyị pụta ya na-ekwu okwu na-asị na nna anyị ha na ha bụ evil na ọ ndị nna anyị ha bụ our problem ndị nna anyị abụrọ problem anyị our ancestors tried they are not our problem nna anyị ha abụrọ nsogbu anyị nwere nsogbu anyị nwere bụ na anyị nwa hapụrụ ezigbo nzọụkwụ anyị kwesịrị ịzọ zọba n'ọzọ mgbe mmadụ ga-apụta ọ gaghị akọnwu maka nna ya nke mbụ nna ya nna nna ya nna nna nna ya nna nna nna nna ya nke ịnọ ọ gaghị akọnwu ya ị jụọdị ya aha nna ya nke ịtọ ọ marọzi

matakwa na ọ bụrụ na ị laa na ụmụ gị a ị na-enye nri taa ga-atagịkwa gị na gị nwa bụ gịnị evil because ị nwụrụ na ị wọgonu ancestors now i joina your ancestors ị bụrụzikwa evil okay legodi mbọ niile ị na-agba taa ịhụ na ị mere ihe ga-abara ụmụ gị n'uru ịhụ na ị doziri ezinụlọ gị ọnọdụ ịhụ na ụmụ gị gara n'iru kedu ka obi ga-adị gị ọ bụrụ na ị nọ na mmụọ a sị onye nọ na mmụọ pụta na mmadụ onye ahụ apụta ige ntị hụ ebe ụmụ gị ndị ahụ ị gbara mbọ wee mee ka ha bụrụ mmadụ na-asị na gị nwa bụ ihe bụ nsogbu ha na gị nwa bụ their problem without evidence kedu ka obi ga-adị gị na ha lere mbọ ahụ niile ị gbara n'elu isi ya kpudo ya werezi ihe ọjọọ were aha ọjọọ wee sobe gị ihe bụ na i checha ihe mara otu ọ dị the spirit of our ancestors the spirit of our forefathers ndị anyị na-akpọ asị taa ndị anyị na-akajọ taa ndị anyị na-asị na ha bụ our problem they are not our problem ọ bụrụ na ha bụ nsogbu anyị agaghị adị ndụ pụta ezi taa mana ha kwadoro anyị n'ụzọ ọma ịhụ na anyị nwa pụtara bụrụ mmadụ ọkwa ya ka e ji wee pụta ị hụ onwe gị ala nna gị ahụ ọ bụrọ gị nwa sụtara ya ọkwa ndị nna gị ahụ gbara mbọ wechapụtara gị ala ahụ mgbe a mụtara gị ị nwere ebe obibi ọkwa ha gbara mbọ wechapụtara gị ebe obibi a o nwere nri ị na-eri nri ahụ i rigide wee ha otu ahụ ị mahụ ka e si chọpụta ya ị mahụ ka e si na-ewepụta ya mana ihe ị ma bụ na e nyewere gị nri i too ụgwọ ị ga-eji akwụ ndị nna gị ha bụ na ha bụ evil ndị nna nke m abụrọ evil onye ndị nna nke ya bụ evil ya pụta bịa kọrọ anyị ihe mee na ndị nna nke ya bụ evil ka anyị nwee ike recognize our ancestors ka anyị recognizea mmụọ ahụ siri n'arụ ndị nna anyị ha wee gagide o durute anyị taa ka anyị recognize our culture and tradition ọ bụrụ na anyị mebie ka anyị nataba na echiche a echegokwana ya chetee ya aka mana o nwere ebe o du anyị aga ekwughị ekwutee ya aka o nweghịkwana ebe o du anyị aga ihe ga-enyere anyị aka bụ iji nwayọọ nachite wee tinye anya na mmiri marakwana ka ndị nna anyị ha siri wee bido njem marakwana ụzọ ha gara marakwana nkwado ha ime ka anyị wee ọ wee dịrị anyị mma taa maka na ọ bụ site na nkwado ha ka o ji wee dịkwara anyị mma taa mụ onwe nke m kwetara na nkwado ndị nna m ha so mee m ọ dịrị m mma biko tụsaranụ m ozi a ma tinyenụ m aka na follow button ihe ọ bụla bụ ebumnobi gị gbasara this my topic biko tinyere m ya na comment section because my own ancestors are not evil my own ancestors ha bụ saint saint a na-ekwu ka ha bụ ekele m unu